um Ị bụ onye Igbo? Ee, abụ m onye Igbo. O nwere ihe onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ? Ee, o nwere ihe onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ. kedu ihe ahụ onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ ngwa gee ntị tupu m aga n'iru ịkọwara gị onye Igbo ee abụ m onye Igbo o nwere ihe onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ ee o nwere ihe onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ nke a bụ agba nke ịbụọ ya o nwego nke anyị kwuru ị watchịa ya ị watchịa nke a onye Igbo bụ onye gboo ndị Igbo bụ ndị gboo onye Igbo bụ onye gboo ndị Igbo bụ ndị gboo ada ebi ndụ onye Igbo ada ebi ndụ na onye ọzọ biri before onye Igbo ebie ndụ ọ na-agbakọ agbakọ wepụ onye Igbo na-eche eche ndụ a m bisie ya kedu ka azụ m ga-esi wee dị ndụ a m bisie ya ebe a m chere iru m na-eje kedu ka ọ ga-esi wee dị a sịgori na m siri ebe a wee pụọ azụ m a kedu ka ọ ga-esi wee dị onye igbo na-eme ndụ onye igbo na-eche ona before o bie ndụ ọ chọrọ ibi ọzọ dị ka ibe ya bụ na onye igbo maka na agwara m ụnụ na nke mbụ m kwuru na ihe gbasara onye Igbo na nwaanyị na m ma-ekwu ya na nke agba nke ịbụọ ya onye Igbo ada achụ nwaanyị achụ onye Igbo na-anabata nwa nwaanyị anabata ee kemgbe anyị bidoro wee bibe ndụ ịchụ nwaanyị ọ ya ka ị ga-afụ ụmụ okorobịa na abụọ na-etolite etolite ihe dị ka afọ iri na ise iri na ịnọ afọ iri na ịtọ iri na ise iri na ịnọ ị mago na nwa ahụ etolitebego na nwoke ka ọ ga-abụ nwere oge ọ ga-abụ dina n'ụtụtụ kunite ị fụ na ikenga ya kwụrụ ọtọ mara amara na mgbe ahụ ya bụ nwata etorubogo ihe e ji nwoke eme mana ọ bụrụ na ọ kpa ajọ ụrị karịa mgbe a ka ị ga-afụ ebe ụmụ okorobịa na ịtọ na ịnọ ndị ọyị ya ga-anọ ha kpaba nkata kedu nkata ha na-akpa bụ gịnị nwaanyị i nweghị morale ị ma nchụ nwaanyị ị ma ngwa nwaanyị okwu e bido ebe a wee test ba the ability to toast ebe a ka ị na-afụ ụfọdụ na-esi lost focus ebe a ka ị na-afụ ụfọdụ na-ebido test ba negatively ability to toast ọ bụrụ na ha megide ihe a na-enweghị direction o nwezi onye nọ n'agịga na-aguide ha on the right path to follow ị fụ ụfọdụ adanye na ọghọm ijeje tụọ nwaanyị ime ọ ka mabeghịkwa ihe bụ gbasara nwa ọ mabeghị na a na-ete ekike arafu nwaanyị mana ọwụ o nwego that feeling n'ihi na gịnị ọ ijeje chụọ nwaanyị ka i jee chụọ nwaanyị o jeje chụba nwaanyị ka m wee gosi ndị ọkwa aka m na m ma ka esi toast nwaanyị ka m gosi ndị ọkwa aka m na m ma ka esi achụ nwaanyị ka m gosi ọkwa aka m ka m ma na m ma ka esi agwa nwaanyị okwu ọ kemgbe anyị bidoro wee chụba nwaanyị ka ihe a mere ma ọ bụrụ na ọ mgbe ahụ anyị ka na-anabata nwaanyị anabata ọ wụ ụkwa toruo ogo ya ọ daa ụkwa toruo ogo ya ọ daa ịnabata nwaanyị anabata ịgwa nwaanyị okwu ịgwa ya na ihe ị chọrọ ịma ngwa nwaanyị okwu na mmegide ọ kamgbe anyị bidoro chụba nwaanyị ka ọ na-abụ ele nwa nwaanyị atụọ ya ime asị ya jee jee wepụ ya onye Igbo adịghị eme onye Igbo na-asọ ya asọ onye Igbo na-asọ ịtụ nwaanyị ite nwaanyị ime abụ m onye Igbo ee abụ m onye Igbo o nwere ihe kwesịrị ịdị na-asọ dịka onye Igbo ewu ee o nwere ihe m kwesịrị ịdị na-asọ ọkwa ụnụ na-anụ ama m na-esonyere ihe m na-agwa ụnụ onye Igbo ada achụ nwaanyị na ibe ya chụbara nwaanyị onye Igbo ada ete nwaanyị ime n'ihi na ibe ya tere nwaanyị ime so m wee na-asị ọ gịnị kamgbe anyị bidoro nchụba nwaanyị ka ụmụ okorobịa ịtọ na ịnọ ga-ele ofu nwa nwaanyị kpọbata ya n'ime rum ha dịrị ịbụọ na ịtọ na ịnọ wee sụọ ya abịa n'ọnụ Ụmụahịa ha dịrị ịtọ na ịnọ wee mee ya echeta ebebe so m wee na-asị na ụmụnne m gị nwa bụ onye Igbo bifo ị na-ebie ndụ chee echee ebe ị kwụ kịta na wee na-achọ ibi ndụ a i bicha ndụ a ebe a kịta wee pụọ kedụ ka azụ gị dị ọ bụgo ori ebe ị na-eje kedụ ka iru gị ga-esi adị maka na ụwa anyị nọ kịta ihe anyị na-agba bọọlụ anyị ncha niile na-agba bọọlụ n'ahụ aja maka na bọọlụ ọbụla anyị gbara n'ahụ aja ọ ga-abịaghachikwara gị nwa bụ onye gbara bọọlụ m wee na-asịnụ ị marọ mara ya na tata na ndụ a niile ị na-ebi bụ bọọlụ ka ị na-agba n'ahụ aja maka na ọ azụ karasị isi ọ laba osimiri igwe niile ga-ejerịrị ụzụ mana mmadụ ka isi ọ laba be Chukwu onye a ka ọ dị ada agba ya agba ị ka isi ebee ka ị ga-aga bọọlụ ị na-agba n'ahụ aja kwe mana ọ ga-abịara gị ọ ga-abịaghachiri gị azụ ọ bịaghachiri gị azụ tata ọ ga-abịaghachiri gị azụ echi tupu ị na-ebi ndụ tupu ị na-eme chekie iru gị chekie azụ gị wee bie ndụ maka na ee ị bụ onye Igbo ee o nwere ihe ị kwesịrị ịdị na-asọ ka Chineke nye anyị amamihe ka anyị mara ihe ndị anyị kwesịrị ịdị na-asọ dịka onye Igbo anyị bụ ọzọ dịka ibe ya bụ na ọ nnụnụ TV and comedy ọ nwanne m ọ bụ na ị na-esonyere anyị ị na-efolo anyị na Facebook ọ bụ na ị na-adị awọchịba anyị na YouTube na ị subscribe go to our YouTube channel ị ga-afụta na anyị na-eme kọntentị nke ọ na-abụ i nenesi ọ gụọ gị agụụ ishia anyị na-asị nụ na-efolo anyị na Facebook anyị nọ na Facebook kabarụ na-arụ na-efolo anyị na TikTok anyị nọkwa na YouTube na-asọskraịbụ na ọ ebe a ka unu ga-esi enwe enye na anyị nkwado maka na ọ bụ onye a gwara o kwe e nwee ike gwa ya ọzọ maka na ụmụnne m ama m na iru dị mma dị mma ịtụ mbọ biko si shianụ meseji a